moti ifeyo pano tili kutali iyayi ayi nanonso muli a tough nanunso ndinu a tough Alright, kuti uh, mukayendese Times TV choncho ndekuti Yeah. kumeneko alipo ena akumalira kumene kuti andikalipira lero abwana Eh. iyayi abwana natere mutere Yeah, that- that- that's leadership chabwino now anthu ena akhala akumaona kuti ah, ma investments akumpirawa kukhala ngati anthu mumakhala ngati mufunabe kundaleko and your name keeps coming up mm. abushiri akupanga mabonanza uku mm. kukhala ngati afuna kena kake kundaleko mm. nde lero li ndikufuna kuti tikamachoka m'pulogalamu muno tithe nkhani ya ndaleyi i want you kuti mundiyankhe bwinobwino Mm. Thom Mpinganjira anandiyankha kuti ndikanena simumamva lero ndikufuna ndinene kumaliza sindikufuna kukhala president wa dziko lino he answered me like that so mm. ndikufuna nditengerepo mwayi ndifunsenso abushiri kuti timabonanza tija tinatipweteka anthu amati kukhala ngati tu mmene munenera mwendo umodzi kumpiraku kuona kuti ah, kumpira kuzayenda molalo kenaka yeah honorable honorable honorable prophet let me say it in this way um, ineyo kuti mm. ndifune ndale sikutiso chikozokhaso chobisa yayi you know mm. it's a straightforward thing i can just come here and say i'm, I'm joining politics mm -hmm. and uh, sikutiso is a sin mm. komanso two sikutiso I, it's a crime mm. you know I am a citizen of this country yes.
kuti ndifune ndale lerolo mm. ndiyamba mm. sikuti so tizikhala ngatinso kuopsezana kuti iyayi sangayambe yemwe kuti suti there is nothing to be afraid of mm. komanso sikuti sitikubweza tikupanga amene tikupangira mu tinthu ting'ono ting'ono tikupanga ati iyayi ili kuti before trust you me if I would want to be in politics you know it, it would be something that no, nobody can expect it you know so what we are doing is the love we are having for our country mm-hmm. and let me say this and also let me warn people more especially kundale anthu andale let me take this opportunity and warn them you know you know um, donald trump he didn't want to be a politician sankafuna kuti akhale president mm. koma anampangisa kuti akhale kuti akambe kuti you know what mm. i think ndingoyima mm. anali andale omwewo you know amati akati apange ichi mpaka na one time obama made a speech mm. trump uyo ali muti ali momo that is, is, is, is on, uh, on youtube you can just mm. google it mm. kuti the day trump made a decision to be a president mm. obama stood up I think amava za anthu iyayi Trump afuna aimire u president Trump Obama stood up and said eh, alipo anthu ena muno ngati a Trump amakonda kuti azipanga zinthu ndi- ndicholinga anthu aone amafuna adzayambe ndale koma ndikambe muno sangawine iyayi that is the day Trump said you know what I think ningoyima zinthu kuti ndikawineso kuti ndionetse ndikhoza kuwina I think ningoyima so sometimes you know si- some situations anthu andale samadziwa kuti kumapangapanga block anthu olemera you know fighting them anthu amene achi it can push them to say you know what i think let me just stand because i'm already being blocked so ineyo let me say this in 2017 2018 you know

mumuona akutulukira ameneyi 2025 nkhope yake pa ballot muiona mpaka na it was so sad kuti ndi- nditapita ku function kumulanje kumene ama- am- ku- amapanga um, celebrate uh, kuti vuto lija latha kunali a president a Chakwera anali kuti Kumeneko. kumeneko ine ndinapita ngati wampingo

uh, not only that um, and I, I also gave ma- mabanja amene aja ambiri ndimawapatsa ma 1 million mm. kuti pitani kwanu chokani mm. pakampo pano pitani kwanu komanso mm. i built so many houses mm. now there was a function imene anapangisa aboma kuti mm. akathokoze anthu amene anapanga contribute kuti kumene kuchi kumene kuja inali, inali pati ponso Pamenepo. inali pamenepopo mm. and kupita kumeneko ndinapita ngati wa church, privilege ngati yes. wa mpingo mm. i was so shocked kuti atayamba kumathokoza anthu iyayi akuti akuti kuno kumulanje anapereka 5 miliyoni mm. akuti akuti pano anapereka 10 miliyoni mm. akuti akuti pano tathokoze and they were being thanked mm. not that i needed to be thanked mm. but the bible says give honor where it is due mm. it's just obvious kuti

Amfumu amene ankayankhula pamenepo pompa anali mafumu after the event anabwera kundiuza kuti tinauzidwa mm. ndi andale kuti tisakutchuleni mm. do you understand mm. uh, why apparently um, i have got political ambitions ndiye 2025 ndikuzayimirira ndiyeno akanditchula ikhala ngati kampeni mm. mwakuti mwakuti koma nkhope yanga panalibepo to ballot paper mm. i didn't start mm. koma it is sad kuti we don't love our country we put politics all the times on things where we need unity mm. ifeyo um, aboma mm. we supposed to work together mm. to support the people mm. as i'm speaking to you you have no idea how many things i've withdrawn

ayi um, I'm uh, a citizen of this country whatever i do nayamba kuyambira 2013 i've been helping in this country and uh, let me also say pano kuti ngati boma ilili la dpp I'm working very well with the leadership very well uh, kumtunda konseku togwira bwino ntchito koma ndikumakumana ndi mavuto ndikambe pano mavuto ndikuma- ndikumakumana nawo ndi magavana mm. a dpp mm. achinyamata kumusiku mm. wasati kumtundaku ayi mm. koma kumusi uku mm. and i don't like it akuti chani ayayi mabonasa wasiye you know mm. tikapita ngati kuba, tinapita ku balaka mm. we were actually removed from the ground kuti simungapange pano ayi muzapanga zandale you see mm. those things are wrong because we are not doing that for politics and mm. who doesn't know bushiri

akukamba iwowa kuti kukhala ngati uh, trump adayamba ndale chifukwa yoti adanena uh, andani awa- Obama. a obama adanena kuti a trump umakhala ngati muzemberera nde ndibwerera chifukwa tikupita ku break komano tikamachoka kumeneko tikhala tikufunsana bwinobwino kuti I still sense kuti be nanunso kuti muzakhala ngati mukuona ngati kuti anthu akukhoza kukakamizani paja takuonani mukukalumbirisa akulumbirisa a president dakuonani ndithu anachita kukupasani ulemu wanu mudakhala kuma vip

My guest is the president and founder of the Goshen City Prophet Shepherd Bushiri. Welcome back, sir. Thank you.
Ineyo ndinene kuti ndikamakumvani mukuoneka kuti simunaziyambe ndalezi mm. komabe ndikukumvanibe ngati kuti anthu atakukakamizani kwambiri atakunenani kwambiri mutha kupita paja mwapereka chitsanzo cha ujeni i don't know kuti chitsanzo chimenechi chabwera bwanji chokuti you know aujeni awa a- atamunena trump a obama trump anangoti you know what ndikayimire Mm. nde anthu akumanena abushiri takhala tikumva mmene mwanenera zitsanzo mwapereka koma pa ballot sitikukuonani are you sure prophet kuti basi imene yathira pamene papa kapena kusogoloku sitingazadabwe titakuonani kuti mwatulukira frontline politics like you said you are malawian it's not even a sin mm. in your own words sikuti mungachimwire kanthu taonapo anthu amipingo akupita kundaleko nkhani imene ndifuna lero ithe itakhala kuti mkati mwa ndime nkhani imene Times munandifunsapo eh. amandifunsa atolankhani eh, nde leroli timalizanepo apa mzandifunsa no it's true yes. uh, so the issue is as i said kuti kuyambira 2013 you know anthu they have been saying kuti amene afuna ayime chani u president koma nthawi imene ija sinatani sinayime chimodzimodzi komano kutanthauza kuti 2017. simunayime 2018. sizidadutsemo m'mutumu kuti ah, koma chinthu chidi mwinatu chinthu No. chidi mwinacho sizimakufikaniko penapake kuti ah, koma dziko langali mwina nditakhala kuti ndakakhala pa mpando umene uja nditha kukankha zinthu zina mwina mmene zisakukankhidwa nakambaponso pa interview ina yake um, i think ye um, ndi leya yes. themwe mm. nazakambaponso kuti iyayi ineyotu in this country things have not reached a point yakuti munthu ngati ifeyo tikuzamba kuti ah basi tingo- tingoyima tinakamba kuti pakazakhala kuti pali leadership deficiency you know that vacuum that is there we can always say you know what i think let's just help our country koma we believe at this point in time kuli ma candidate abwino kwambiri amene they can help our country and if they, they have

generals who uh, amene ankandipanga mavuto aja ku south africa i think mm. you know kuti uh, nayamba kumakamba zimenezizi ndi kale mm. if you go on internet and google um, nayamba kumapanga report zimenezi ndi kale uh, just a short maybe background nditafika ku south africa i was the first black person to own a mobile network mm. okay um, it, it was doing very well i was the first black

amene anali successful mm. ichichi ndikukamba apapa sikuti ndikukamba chifukwa ndine bushiri no tili ndi amalawi ambiri muno m'malawi tikudziwa mm. anaphedwa kumene kuja anabwera kunoko m'bokosi mm. kuchita kuwotchedwa ndi petrol mm. we know that pakadali panopa amalawi ambiri akumayenda zobisala kumene kuja we know kuti kuli personal hatred against ma foreigners mm -hmm. ine i was not excluded so ndiri kumene kuja panali zinthu ziwiri panali a xenophobia mm. amene amadana nane chifukwa chakuti ndinali ndimapanga bwino mu dziko lawo mm. ndiye panali anthu ena amene amafuna kuti apange katangale kapena kuti mm. extortion mm. kuti azindiopseza kuti mm. ah, ndiwe wakunja tipatse ndalama ukapanda kutipatsa ndalama izizi mm. tikuika m'mavuto mm. so gulu limenelolo limene limapanga zimenezo anali ambiri a mupolisi ma generals aku police mm. let me tell you kuti lerolo dziko lonse lapansi laona ndinkayankhula ine zija kuti pali apolisi amafuna ndalama kwa ine mm. dziko lonse lapansi laona komanso dziko la south africa lo laona pompano pompano gulu lonse lija la mageneral lija mm. analitenga kupita ku parliament kumene amakalifunsa mafunso gulu lonse lija mm. mageneral onse ndinkadandaula ndinkatchula pali wakuti mm. wakuti mm. anthu ankati ndikunama koma chachitika ndi chakuti awamanga last week all those generals awamanga osati pa nkhani yayi mm. koma pa nkhani yoti amatenganso ndalama kwa anthu amaopseza anthu chani kumapanga chani awamanga mm. so that to me is justification mm kuti angakamba bushiri izichi ndi zoona no, i followed i must say i followed actually amachita kusakasaka kuti kodi the actually pali mzimayi mmodzi amene akuoneka kuti iyeyo ndiye adali wabwinobwino ndiye amanena kuti kuti tikhoza kumapeza quality ya apolisi ngati awawo potengera zimene zinachitika zija mm. so i just want to agree no, with it's you true. yes the issue is magenerals amene aja onse ndipo dziko lonse lapansi laona yeah. ku south africa ayamba kuyankhula kuti i think bushiri amakamba chani zoona ne ma generals aja anapanga create milandu kuti palibepo komano eh. what has been the cost of you kuti mpaka mupange choncho kutsatira mulandu wanu uja kuti mpakana anthu akhulupirire zakhuza bwanji inuyo moyo wanu going forward Okay, so the thing is, uh, as I said, kuti nkhani yaikulu njakuti inapita ku court kuno yeah. ku Malawi kumene

pakatipa mukuoneka kuti anthu akutchulani tchulani mm. abushiri ichi abushiri abushiriichulachula e eh, anthu ma social media alright abushiri izi abushiri izi zachipongwe zina mm. koma ndakuonani musakuyankha mm. tizizimva bwanji how should we understand your silence what are you saying in your silence Uh, of course, um, a lot is happening in my silence. Mm. Komaso, people shouldn't mistake our, my silence with with being foolish. Mm -hmm. Let me say this statement here. You know, I said it before, and I'm repeating this statement as well. Um, I saw pakati pa anthu anamuukira kwambiri Triephornia uh, Mpinganjira kuti mm. why mm. akumangisa anthu chifukwa chani mm. you know I'm not backing her koma mm. let me say this kuti muno mMalawi muli ka system kakuti anthu amaona ngati kuti ukakhala olemera mm. akhoza mangokutosa choncho mm. iweyo supanga kena kalikonse and it's, it's, it's a wrong mentality mm. and let me warn them kuti unless they've got evidence mm. but if you want to implicate anthu just because you think they're influential kapena ndi wopemphera there will be no consequences it's wrong mm. you know i saw what happened it's unfortunate mm. if it's true mm. kuti nyamata uja kumzuzu mm. it was not him mm. anamangidwa uja mm. if it's true it's unfortunate however mm. i wouldn't think it's a mistake ya uh, yes. no it's, mm. that's, that's the mistake ya police mm. ine ndikapita ku polisi kukamba kuti andibera uku mm. eh? mm. a polisi aja ndikumugwira munthu kuti atagwira munthu mm. amene ndikumpanga suspect kuti ndi ameneyo is, is that mm. my fault no, it's not, your it's fault. not my fault yeah. kaya munthuyo is, is a true identity kaya is mm. a wrong identity is police mm. so what Triephornia did like there mm. she took the matter ku police mm. anakammanga munthuyo ndi a police yes. ngati munthu anamangidwa mistakenly kuti anamupanga munthu osati osa ndi iyeyo mm. that was wrong and mm. that is not the complainant mistake mm -hmm. iyo ni mistake yogwira ntchito yogwira ntchito apolisiwo mm. that was wrong mm. so people should not make mistakes ineyo i can tell you kuti there are people right now amene ali ndi milandu ku court akumayendera ku court because mm. they spoke things about me zimene zinthuzo sizoona mm. and i'm telling you i will continue doing it mm. koma alipo anthu ena ine sindimayankha mm. you know mm. alipo anthu ena sindimayankha fa kuti i will, tell, I will give an example that mentioning names mm. koma alipo anthu ena ake kuti umatha kuona kuti munthu uyu ndi wamisala oh.
ya alipo anthu ena kuti umaonanso misala kuti uyu ndi wamisala mm. you know the only thing i can do is kumampempherera oh. you know uh, like, like uh, lately we have seen uh, wina ake umakambakamba kwambiri but if, if, if you can actually see the person zimene hmm. umayankhula you will see madness kuti munthu uyuyutu you know olo kukhoti ine sindingampitire kukhoti honestly what would I be doing with such type of uh, a patient? Mm. You know, I can't. I don't want to even talk about it. Koma alipo anthu ena ake ndi amisala. Amana kuti iyi ni misala. Mm. Uyuyu tizimika mmachani mapemphero. Komanso achibale. You know, such type of people, it's better to rush them to the hospital mm. before it's too late.

of that Chabwino. koma amene ndikuona kuti uyuyu ali ndi sense koma akupanga izizi cholinga chake is just to tarnish my image i don't answer you i take you to court Chabwino. unless ngati muli ndi timisala pang'ono musaseke mukuseka man of god ndakumvani Oh.

ndi warning 2 mm. e, warning shot number 2 mm, yachitatu umaliza uma yeah, yachitatu si imakhala imakhala penalty basi eh, yeah, I... so iyi ndi warning kuti iyayi mukumva zija zoti iyayi telefoni ya chani chani mm, mm. mumvaso bushiri pompano mm. kuti nayeso mm. amangisaso ah, akuti of course mm. ndinamangisapo kale ana atatu Mm. Yeah, so and sizosekereraso apapo kuti mm. chanchani yeah, hey, a man of god mm. ende wakhala man of god basi azingokutokosa mumphuno yeah mm. zimene zozo panopo zinatha zimene zozo you a man of god i'm a man of god yes mm. okay but there are certain things you have to know kuti ndine man of god who is a citizen with my own rights mm. mmene mulili inu a Banda mm. muli ndi ma, ma rights anu ufulu wanu mm. and ineyo ndibwere ndikuphwanyireni ufulu mm. is illegal mm. chimodzimodzi naneso mm. because I'm a man of God you don't break my rights mm. it's, not, it's not right Chabwino. that's why ngakhale yesu khristu mm. he was a man of God mm. okay mm. he was a man of god komano mm. pena pake anakamba, anakamba kuti apapa sipofunikanso yesu khristu apa pofunika chikwapu nde anakakwapula amene muja kuwathamangisanso amene muja komanso pa tsiku losiriza yesuyo mm. yesu yemweyo kuti mm. yesu yesu yemweyo mm. pa tsikulo azapanganso chani chiweruzo amene anali ochimwa mm. azauza njira yanu ndi iyo ndiye ana ena amafala muno ngati nkhani ya uh, grace chinga moffat Mm. these are the three boys an- anapeka nkhani imene ija kulemba karata ngati alemba nda- ndi achina miracle chinga Mm. ngati alemba ndi uh, steve spesho atalemba iwowo Ndikuyi- ndikuyifalisa mu- muno malawi monse muno kuti alemba ana a grace chinga moffat akuti bushiri wapha grace chinga moffat i've never met grace chinga moffat before Sindikum- i've never even spoken to her ine ndimakhala south africa nthawi imene ija anamwalira ine ndi ku south africa but who spread that these three boys and should we keep them like that no the law should work you cannot tarnish somebody's name in this age umongo kuyang'ana so chabwino yeah. zamveka pamenepo awo odwala mituwo mwanena kuti timuzapempherera uh, i think ti- tijoinane mapemphero i think mental health is a serious issue ndeno pali ena amene anali kutchalitchi kwanu konkunoko mm. ndakumapezeka kulankhula ma tv mu kuti iye ayi ku ecg jesus nation kulibe mulungu there is no god at that ministry mm. mungafune kunena kuti chani i think amene anakamba statement imeneyo navapo ngati kuli munthu amene ayenera kumaona kuti kuli achinyamata muno mu malawi amene amaganiza bwino kwambiri mm. and eh, achinyamatawo mm. amayenera kumapanga rifa bushiri chifukwa kuti anandiziweneyo ndisanachuke mm -hmm. okay mm -hmm. you know being a, a person who apart from ministry mm -hmm. i'm a business person i think i plan let me tell you you cannot build anything without systems without mm -hmm. planning mm -hmm. so i want you nemene akuvutika mm -hmm. osati masewera ku blantyre i want to employ you mm. your job is to be communication director mm. mutithandizire and i want mm. you to mm. hear me very well it was an employment he was mm. employed mm. not umembala wa chalichi nakhala ndikumuva kuti nali membala wa ecg he has never been in my church adali wa ntchito anali wa ntchito okay mm nalembapo ntchito a kelvin sulugwe mm -hmm. a kelvin sulugwe mpaka nalero nda roma nda mm -hmm. catholic mm -hmm. ali ku ECG amabwera ngalo za- kuzatani Kuzagwira ntchito. kuzagwira ntchito Uyu, you can't say you are a member because I've employed you no mbonabwera a Ephraim Nyondo nda CCAP mpaka na pano you can't say kuti najoina ECG be- ndimafunafuna mulungu kumenekoko no number one anabwera chifukwa chakuti analembedwa ntchito ku ntchitoko anali incompetent ntchito samatha number one number two iwo aja anakhala na judas tidafika ku south africa kuja ndamene amagwira ntchito ndi anthu awawa aku south africa kuti azipanga syndicate yonse ija amapanga ana peter sambo ndiye inafikapo nthawi kuti amafuna anapanga plani kuti apange kidnap ana a ine okay ndiye titaona chonchija one person whispered to us kuti akupanga plan pali anthu afuna apange plan to kidnap your children this is a knowledge imene aliyense amayidziwa muno mu malawi i think you are aware kuti ndikukhala south africa ana a ine amakhala kuti kuno ku malawi for many years and this is what happened kuti ana aja tachose ku south africa abwere kuno panali kuti amafuna ngati anapanga ku crossroads uku kuti anampangira kidnap mwana ndi amakamba kuti tipaseni ransom ya ndalama zili very common ku south africa zimenezo nde nthawi imeneyoyo panali kamphekesera kuti anthu ena akafuna apange kidnap ana mpakana anapita ku sukulu atituma zatenge ana aprofeti and it was not me zigawengazo nde tinangoti anawa tapitise kuti mu malawi nde ana aja atabwera kuno ku malawi panazapezeka mphekesera kuti uh, anali mu gulu lopangana nawo anthu aja nde tinachosa ntchito basing on two things one incompetence two conspiracy mm. okay we thought it's, it's over kuti nkhani ija yatha koma atafika kunoko ku malawi anapangananso ndi anthu aja kuti abwere kuno azapange ana aja eh, kidnap ana aja ndikukambazi, it's not a claim ndikuuzani evidence yake okay mwamwayi boma la dpp nthawi imeneja linazipanga pick okay nthawi imeneyoyo ndinalandira foni yochokera kwa achisale achisale omwewa ah, a minister Mm, a ah, deputy ah, minister. ah, deputy minister anandiimbira foni kuti pagwidwa anthu pa airport okay and so what i'm telling you i'm not just saying as a lie or as a claim koma nkhani ili ku polisi okay mm. tagwira anthu pa airport and anthu amenewa tawapanga suspect on espionage kuti abwera muno mu malawi mm. kuzafufuza zinthu mm. ne agwidwa and tiwasunga kuchani tiwasunga ku, ku remand mm. mpaka tinawabweza kupitaso kuchani ku south africa and what i'm telling you